maliyɛn ɲɛ bɔra i kan sigi tuguni nka limanaw a kana perese ni nkalon sirila i la kana perese ni a bɔtuma sera i bɛ nkalon bɔ fo ka tila ka bo sɔri nkalontigɛla la mais tellement k'u ɲɛ finnen don juguya fɛ u ɲɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ la bilen balimaw ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko nin kɛlɛ in a laban a bɛ laban nin yɔrɔ in de la a daminɛ a bɛ daminɛ yɔrɔ min na a bɛna laban nin yɔrɔ in de la aw aw sera bɛɛ la aw ye bɛɛ kɛlɛ aw ye ko sɔrɔ bɛɛ la a ye fiɲɛ sɔrɔ bɛɛ la mais aw selen filɛ dandugu ka d'a kan malika famili anw ma se maa ma an y'an sigi an y'an hakilinata fɔ karamɔgɔ min mana bɔ ka kuma fɔ kuma min na anw hakilinata tɛ kelen ye an bɛ bɔ k'i jaabi hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan yɛrɛdɔn kɛnɛ kan maa min fana mana bɔ video mani ka tugu an na kɛlɛkɛlɛ k'i t'an bila n'an y'a da i tigɛ bilahi ba ma i seko to la ye a ye taa dani ɲini na ne ma dani gosi fɔlɔ bilahi ne ma ɲɛsin dani ma ka video yɛrɛ kɛ dani ka fɔlɔ n ye a ka banɛni kelen dɔrɔn de ta ka bila ka banɛni filanan ta ka bila ka banɛni sabanan ta ka extrême dɔrɔn ta a bɛ ka mali bɛɛ ba nɛni kuma min kɔnɔ ka bila dani bɛ bon nin bɛɛ la a bɛ kule sugu bɛɛ la sisan n'a ma taa dɛ sida b'i la dɛ a bɛ taa dɛ minasiti b'i la dɛ a bɛ taa dɛ n ko nin si tɛ e y'a dɔn k'a fɔ ko bɛ ne na e y'a dɔn k'a fɔ ko minasiti bɛ ne na e y'a dɔn k'a fɔ ko ko e ni ne jɛra kun

aw ko ko basi kuma bɛ tan a ba bɛ tan ko fantan den don ko fɛn t'a kun est ce que hali bi basi kuma tɛ intɛrɛnɛti kan wa awɔ a ko ko hakili tɛ même seku tunkara la a ko k'o tɛ fɛn dɔn k'o tɛ maaninfin ye ko wa k'o ni baganw de ye kelen hali bi o tɛ intɛrɛnɛti kan wa awɔ a k'a dɔn k'a fɔ aw ta in tɛ se maa si la bilen aw sera dantugu de sisan nka ne y'a fɔ e dani ɲɛna n t'i gosi n bɛ n bɛ walahi n kalela fɛn bɛ n bolo dɔrɔn n kana bɔ dɛ ni n y'a monte don o don ka bila n bɛna indisini dɔ dɔrɔn d'i ma i sigi ka na

mais n t'o la bi n bɛ tila ka na dani n bɛ indisi dɔ fana d'i ma basi kuma ba i y'a essaye ka tɔgɔ ɲini tɔgɔ min na n b'a kalama i y'a essaye ala ni muso ko kama dani ko k'a bɛ basi kuma tiɲɛ ko k'ale bɛ n bolo n b'a kalama ni ne tɛ maa tɛ nin fɔ n ɲɛna a ko ko ni turu kelen dira ale ma k'ale tɛ n ka basi kuma ma n kalila ni n y'a dala n kana don bilahi n kana sa fiyewu k'a sɔrɔ ala man kɔnɔ n t'a dala a bɛ n bolo ten ko n'i ye turu kelen di n ma muso ko la fɛn tɛ se basi kuma ba ma fɛn tɛ n tɛ fɛn fɔ basi kuma ba ma maliyɛnw n bɛ dani sen n b'a sen sen ala man di mɔgɔ kɔrɔfɔ ka di dani dani maa tɛ yen facebook sanfɛ ko dani de tɛ pompier piromaniya kɛla a b'a kɛ i n'a fɔ a b'e fɛ a bɛ t'i jugulamɔgɔ nɔfɛ a bɛ taa fɛn sugu bɛɛ di olu ma i kan walisa u ka bɔ k'i buruja a dalilu bɛ aw ɲɛ bɛ dani min sigilen na aw ɲɛkɔrɔ don o don a b'a ka audience a b'a ka auditeurs filɛ mɔgɔ minnu ye a b'a dɔn ko ninnu bɛɛ fatɔ ko maliyɛn bɛɛ ba don ta fa don ta k'ale bɛna kuma u fɛ dɔrɔn de pour que quoi u hakili saba banna ko ka tɛmɛ n'a senfɛ a vocal bɛ n bolo n b'a kalama a ko maliyɛn tɛ foyi ye ko maliyɛn ba don ta de n y'a vocal extrême dɔ jouer n ka video kɔnɔna la o don dani ne y'o f'i ɲɛna à 200 kilomètres ne y'i ye a mɛnna o de y'a to dani bɔra ka na video kɛ malika kan ne ye ɲininkali kɛ n ko dani kelen kelen de don ko dani kelen kelen n ko ayi n ko dani tɛ n ka fili n'i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ye fɛn dɔ min a don dani tilara ka bɔ o kɔfɛ n'i tilara ka ɲininkali kɛ ko dani kelen kelen ko dani de don a to yen peut-être a bɛ sɔn ka segin raison na tuguni dani ma se e ma fɔlɔ e y'i ka dalilu bɛɛ ci ka ban pewu kuma o kuma bɛ e kun ni kan cɛ vocal o vocal tun b'e bolo e y'o bɛɛ ci k'o ban o de y'a to ne ko aw ma n ko aw senna ka suma aw tɛ kɛlɛkɛlaw ye parce que ne ɲɛ bɛ aw la cogo min na aw tɛ se kɛlɛ kɔrɔ ne kelen ka farin ni aw bɛɛ 2008 200 ne ni n ka 200 300 vues n bɛ baara min sigi aw la bilahi aw tɛ se n tɛ taa yɔrɔ jan mɛ 2000 vues o bɛ n kɔ parce que sɛbɛn mɔgɔw ka ca o tɛ kalan maa dɔ bɛ a bɛ video kɛ o wagati ni maa bɛrɛ tɛ ka a ka video kɔnɔ mɛ a ka video bɛ se yɔrɔ min na e maa maa barika bana e ka video kɔnɔ o tɛ segin ka ne ka video lamɛn e bɛ ka ɲinɛ o yɔrɔ nka n t'o vues ko kuma parce que o ye denmisɛnw ta ye ça moi je sors je frappe très très bien et puis je rentre dani i bɛ ne bolo walahi bilahi n kalela ala ni kira la i bɛ ne bolo walahi hali hali hali kana fɔ ali ka éjaculation précoce kuma ni ne tɛ ma tɛmɛ fana ne kalela ala la o bɛɛ bɛ n bolo ni a bɛ éjaculer joli bɛ bɔ a la a bɛ n bolo a vocal bɛ n bolo n bɛ ka kɔnɔ tournant mɛ n bɛna bɔ kelen kelen k'a bɛɛ jouer kelen kelen ni a ma da bala den ta la a ka t'i sigi a ka so kɔnɔ a k'i hakili jagabɔ kosɛbɛ bamakokaw segukaw motikaw y'a ka ci ma ko fitini ko nin minɛ i ka nin ko n'i ye nin cɛnin ye kabakaba la kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko maa ɲɛnama don ko or que a ye bala den foto ta ka bala den ka kumakan da kan k'a ci diɲɛmɔgɔ bɛɛ ma e k'a lajɛ bana ko bala den cɛ den k'e k'o lajɛ ko dani n kalela n kalela ala ni kira la i y'a kuma fɔ vocal bɛ n bolo i tilala ka mun fɔ ka da kan tuguni i ko ko bala den ko bala den de ko su ma jana yɛrɛ tɛ matini fɔ jɛna ko ye su ma jana ye ko mɔgɔ b'i kan fɔ bilahi ni i m'a fɔ ala kana hɛrɛ kɛ a vocal bɛ n bolo a bɛɛ bɛ n bolo a bɛɛ mɛ n t'i kun fɔlɔ n b'i to hali b'i to kana kan bɛɛ fɛ hali b'i t'i ka nagana kan bɛɛ fɛ mɛ ni n bɔr'i kama don o don n b'i tiɲɛ de bilahi hali ma ma magala fɔlɔ i tɛ an ka buruti bo fara la fan bɛɛ fɛ sida b'a la dɛ fitini an tun bɛ taa sogo jɛniyɔrɔ la a tun bɛ taa ne kan a cɛ tɛ a muso tɛ ne tun bɛ taa ne tun bɛ sigi fauteuil yɔrɔ min na ne tun bɛ wuli ka to yen de bilahi mɛ i bɛ malika to yen parce que e tɛ kɛlɛkɛla ye e ye habahabakɛla de tile fila dɔrɔn i bɛ na dɔrɔn ka habahaba kɛ ka tɛmɛ ka sɔrɔ k'a kɛ komi i ser'o tigi la i ma se ne la dɛ i tɛ se anw na ne de b'i kɔda gɛnɛ na o de tun y'a sɛbɛn facebook sanfɛ ko dani ni ne bɔr'i kama bilahi i b'i yɛrɛ ye a bɛ n bolo de i tun bɛ si yɔrɔ minnu na ne y'o de f'i ɲɛna e tun bɛ si salɔn minnu kɔnɔ ne y'o de f'i ɲɛna ne bɛ yen ne bɛ e ka telefɔni kɔnɔ dani e bɛ appel kɛ don min na walima e e bɛ appel kɛ don min na ko nin foto in nin ye bala den birilen de ye n y'a foto ta a bɛ n bolo n b'a d'i ma i bɛ bɔ i b'a privé walahi i y'a kɛ mɔgɔ da kɛ min ma n b'a bɛɛ kalama i y'a envoyé siɲɛ da kɛ min ma n b'a bɛɛ kalama mɛ n tɛ pressé i ma fɔlɔ i y'o kɛ bala den na cogo min wa i y'o kɛ mɔgɔ camanba la ten ni malika ka jɛman ta fɔ yan hali sini ma se ka bɔ kɔsɔ o don i y'o fana kɛ n y'a trace ye de wa n y'a ye i ye malika ka jama ni fana ni i tun bɛ ɲɔgɔn fɛ i y'o fana ta kɛ ten k'a ta k'a ci mɔgɔ dɔ ma k'a fɔ ko nin ta nin minɛ ni a bɔra i kama i bɛ nin k'a la bilahi n y'a da la yaran b'a bonya wa a bɛ n bolo dani e tɛ ne dɔn mɛ i bɛna n dɔn nin e ka tila i ka manamana ko bɛɛ la i bɛna ne tɔɲɔ o tuma la ni den an bɔra ka da kan an ka madame la présidente kɔrɔ a ye kuma dɔ fɔ ni ne ye sigi k'a lajɛ a dusukun na dimi b'a dusukun na tellement a ɲɛ tɛ tiɲɛna bilen nka kunu n ye video kɛ n ye gosili kɛ tellement que n ka gosili fariyara kunu caman nana ka na u yɛrɛ justifier inbox kɔnɔ ko fitini ko an tun t'a kalama tancogo la tancogo la tancogo la n ko ni i t'a kalama o de ka jugu mais n'i bɔra kalama sisan i yɛrɛ ta parce que n tɛ fɛ ka se aw dɔw ma o de y'a to cɛ dɔ bɛ cɛ dɔ bɛ États-Unis o bolila ka na n ka inbox kɔnɔ ko min bɛ n bolo ko n ka bɔ k'a di n ko ni ne bɔra k'a di diɲɛ ma diɲɛ bɛna yɛlɛ la n tɛ bɔ k'a di diɲɛ ma fɔlɔ dɛ n b'i to yen i ka boli tɔntɔn parce que n b'a dɔn n bɛn'i gosi cogo min ni n'i gosi mɔgɔ fila bilahi u man'u jɔ k'i lajɛ yɛlɛ b'u faga mais n tɛ se ma fɔlɔ a nana kɛ cɛbakɔrɔ kan ye ko ni mini siko cɛ ta i ni siko ko ɲɛnabɔ ni mini malika cɛ ta i ni malika ko ɲɛnabɔ mais ne ka kote ɲuman ni to bilahi ne bi baradenya fo lahara o y'a yɛrɛ ta n tilala ka vocaliw ta tuguni n y'u tigiw ɲini n ko a tun b'aw kɔnɔ k'a fɔ ko aw bɛ aw ka groupe in kɔnɔ ko aw tun bɛ ka jɛjugu min siri anw kan ko an tɛna bɔ a kalama n ko kuma caman bɛ yen ne de y'a lasa hali vocaliw labɔbagaw a dɔnni ne de ko n ko cɛ kana kuma fɔ muso kana kuma fɔ maa si kana maa si bisi n ko aw y'u to yen n ko parce que mɔgɔ bɛ se ka kɛ dimi b'i kan tuma dɔ la i bɛ ko dɔ kɛ n k'o ye hadamadenya taabolo ye n k'o ye maaninfinya taabolo ye n ko mais n ko aw kana sɔn hali mɔgɔ minnu jɛra kunun k'a fɔ ko bi k'olu y'a ka vocal dɔ ta ka t'o di mɔgɔ dɔ ma parce que u dusu kasilen don n k'a kana sɔn k'o kɛlɛ n ko ne ye maa ye maa min ni n bɛ sigi ka miiri ni n bɛ taasi ni n b'a dɔn ko kunu i ye ɲuman kɛ n ye bi n tɛ sɔn ka juguman lasegin i ma ne y'o maa qualité sugu de nka mɔgɔw an bɛɛ lajɛlen an k'an sigi ka hakili jagabɔ ee malika yɛrɛ ko an ma ko an kana mɔgɔ kɛlɛ mɔgɔ min tun bɛ anw cɛla mais aw bolo k'a fɔ ko anw tun t'a kalama k'a fɔ k'aw tun bɛ ka bɔ ni vocal ye wa bilahi n kalen an tun b'a kalama an k'a to yen maa maa minnu bɛ groupe kɔnɔ olu t'a kalama dɛ ni an minnu bɛ sanfɛ anw b'a dɔn tigitigi vocal bɛ ka bɔ yɔrɔ min na o de to aw taara groupe dɔ sigi k'a fɔ ko aw bɛna an kɛlɛ an ye groupe vocaliw ta ka n'a di aw yɛrɛ ma k'a jira aw la k'a fɔ ko aw bɛ ka kuma min fɔ groupe in kɔnɔ an tulo b'a bɛɛ la mais a y'aw fɛɛrɛ a y'aw fɛɛrɛ aw de bolila ka bɔ o la ka taa aw sigi sigi facebook sanfɛ e général chris yɛrɛ anw ma bɔ ni i ka vocal ye facebook sanfɛ fɔlɔ mais e de taara ka t'i sigi jason kɔrɔ ka t'i sigi eh, jason ka plateau kan e bɛn'i yɛrɛ lajɛya anw ma bɔ n'a kuma ye internet kan mais a ka groupe an bɔra existence kalama cogo di an bɔra kalama cogo di k'aw ye groupe sigi k'aw bɛ fɛ k'anw kɛlɛ mais an y'a vocal ta k'a ci aw yɛrɛ de ma a y'a ka vocaliw lamɛn aw bɛ ka kuma min fɔ tigi nin hɔrɔnya ye wa général chris na don groupe kɔnɔ i k'a ɲɛfɔ an ɲɛna mun de ye nin kɛ tan mun de kɛra nin sababu ye i bolila biribiri ka t'i dogo mais hali bi an ka bonya dɔ b'u yɛrɛ ka da kan ne tɛ danni ɲɔgɔn ye ka da kan ne tɛ jɛnɛ ɲɔgɔn ye ka da kan ne tɛ cdr mɔgɔw ɲɔgɔn ye hali bi ne bɛ n tɔgɔ dɔn hali bi ne bɛ n ma hali bi ne bɛ sabali hali bi malika bɛ sabali n b'o de f'a ɲɛna Hali bi a ka sabali a ye nkalon fɛn fɛn tigɛ ka da la k'a fɔ k'a binna aw kan a preuve t'aw bolo ko parce que k'a y'aw bɔ a ka groupe la